Dia daoibh Rang 3, 4, seo Gaeilge don Déardaoin. Anois, inniu táimid ag dul a bheith cur tús le litir a scríobh chuig múinteoir Fiachra ag iarraidh air go ligfidh sé dúinn bia mí-shláintiúil a ithe ar scoil don lón. Ní bheidh muid ag scríobh an litir iomlán inniu ach táimid ag dul giota pleanáil a dhéanamh don litir seo. Anois, don pleanáil seo a dhéanamh tá leathanach ó do leabhar glas de dhíth ort agus ba mhaith liom go gearrfaidh sibh é i ceathrúna so beidh ceathair bosca againn. Agus an suas sa chéad cheann, scríobh ainm, seoladh agus dáta. Sa ceann seo, scríobh cé. Sa bhocsa seo, Cad é atá tú ag scríobh faoi? Agus sa cheann deireanach, síniú. So thig libh brú ar pause go dtí go bhfuil sin scríofa sna boscaí. Ní chaithfidh sibh an darna líne a scríobh, just an chéad cheann. So ainm, seoladh agus dáta. Cé, Cad é atá tú ag scríobh faoi? Agus síniú. Brú ar pause go dtí go bhfuil sin déanta agaibh. Ok, so tá muid ag amharc ar an bosca seo anois agus nuair atá muid ag scríobh litir, caithfidh muid rud éigin a scríobh sula scríobhann muid an litir. An cuimhin libh cad é atá ann? Is é bhur ainm féin, ár seoladh nó an áit ina bhfuil muid i bhur chónaí agus dáta an litir a scríobh. So an chéad rud atá mé ag dul scríobh sa bhocsa seo ná m'ainm, so scríobhfaidh mé. múinteoir múinteoir Caitlín. Ansin an céad rud eile atá de dhíth orainn ná seoladh agus tá mé ag dul seoladh na scoile a scríobh mar tá muid ag scríobh seo ón scoil so is é seoladh na scoile ná Corrán Corrán Uí Nualláin Baile

48 0PL so sin mo ainm féin, seoladh na scoile agus an rud deireanach an dáta atáimid ag scríobh an litir agus inniu an Déardaoin an seachtú ochtú lá is fiche so scríobhfaidh mé ochtú lá is fiche Eanáir, 20, 21. So thig libh sin a scríobh anois, OK, scríobh do ainm féin, níl sibh ag gabháil Múinteoir Caitlín a scríobh, ansin seoladh na scoile, mar tá muid ag scríobh seo ón scoil, tá muid ag ligint orainn go bhfuil muid uilig ar scoil, agus an dáta atá muid a dhéanamh, agus seo dáta an lá inniu. Brúigh ar pause go dtí go bhfuil sin scríofa agaibh. Anois, an chéad bosca eile. Sa bhocsa seo, deireann sé Cé. Cé atáimid a scríobh an litir seo chuige nó chuici? Ba mhaith linn seo a thabhairt do Múinteoir Fiachra mar is é Múinteoir Fiachra an príomhoide agus tá muid ag iarraidh go ligfidh an príomhoide dúinn bia míshláintiúil cosúil le slisíní nó seacláid a ithe ar scoil mar chuid den lón. So sa bhocsa seo tá muid ag dul Múinteoir Fiachra a scríobh agus sin an bocsa sin déanta. OK, sa bhocsa seo anois, cad é atá tú ag scríobh faoi, seo an áit ina scríobhann muid cén fáth a síleann muid go. gur chóir dó ligint dúinn bia míshláintiúil a ithe ar scoil. So táimid ag dul cúpla rud a scríobh faoi cén fáth. Níl mé ag dul rud ar bith a scríobh sa bhocsa sin, beidh oraibh smaoineamh ar rudaí ach thig liom cúpla leid a thabhairt daoibh. An bhfuil bia míshláintiúil cosúil le slisíní nó seacláid nó milseáin, an bhfuil siad. níos deise ná glasraí in amanna, tá blas níos fearr acu, an bhfuil siad, an bhfuil siad níos saoire, b'fhéidir, iad a cheannacht? Thig libh a bheith ag smaoineamh faoi agus ba mhaith liom cupla pointe istigh anseo. Agus ansin an bosca deireanach deireann sé Síniú. Anois, seo an dóigh a gcríochnaíonn muid an litir. Agus thig muid scríobh ó ag bun an litir, ach mar a dúirt mé inné, tá dóigh níos deise chun "ó" a rá nuair atá muid ag scríobh litir. Scríobhann muid "ó" ar chárta don Nollaig nó breithlá duine éigin, ach ar litir, an cuimhin libh cad é a scríobhann muid? Scríobhann muid, mise le meas, ansin do ainm arís. Múinteoir Caitlín. So sin an rud a ba mhaith liom go scríobhadh sibh inniu. Anois tá haon, dó, trí bhocsa, beidh na trí cinn sin ar nós an first mar tá an seoladh céanna agus an dáta céanna ag achan duine ach caithfidh tú do ainm féin a scríobh. Tá achan duine ag scríobh an litir seo chuig Múinteoir Fiachra, nach bhfuil? Agus ag an bun tá muid uilig ag scríobh mise le meas agus bhur ainm féin anseo. So, an chéad bhocsa a bheidh oraibh smaoineamh faoi ná an ceann seo, caithfidh sibh smaoineamh ar cén fáth ar mhaith libh bia mí-shláintiúil a ithe ar scoil, cosúil le slisíní nó b'fhéidir císte nó seacláid, cén fáth? So, smaoinigh ar na fáthanna agus scríobh isteach anseo iad.